nthawi inotu tikupatsireni zomwe mtsogoleri woyamba wa dziko lino malemu ngwazi dr hastings kamuzu banda adalankhula pamene adayendera wanthu m'boma la kasungu apatu padali pa 12 april mchaka cha 1967 tsopano imvani zomwe mtsogoleri woyambayu adalankhula Today I'm here at Kasungu. tsono leronso kuno kuno I Kasungu, stand here nayimirira pano not so much because I'm going to speak, sicholinga choti poti niyankhula

and Nkhotakota. ndiponso ku Nkhotakota. Madisi. ndiponso ku Madisi. Mponela. ku Mponela. Dowa. ku Dowa. Nkhoma. ku Nkhoma. Bunda. ku Bunda. ku Msinja kwathu kwa kale kuja. This afternoon, madzulo wano, I have enjoyed everything you have done. nakondwera nazo zonse zimene mwachita apa. Singing,

Ndiponso, when you are singing Shindig, someone try to sing another one. Inde, inde, inde, inde, ya ya tate. Inde, inde, inde, ya ya tate. Mwana makhala wawekha ndikovala mazira ankhunda.

So you see how happy I am. Tsono mwaona chimwemwe chake ndinacho ine. Very, very happy indeed. Ndithu nakondwera kwambiri mbiri kumanja. I told Mr. Kofi Phiri in Nkhotakota Ndauza bambo a Kofi Phiri ku Nkhotakota that over there in Nkhotakota kuti uko ku Nkhotakota

So tsopano, I am very, very happy indeed. Ine nakondwera to see so many of you this afternoon. Kukuonani mtachitoka chotere msana muno. Happy. Muli chimwemwe. Your faces bright with joy and happiness. Nkhope zomwe zikuoneka kuti munthu alisangalala uyu. As I told your friends monga ndauzira anzanu brothers, na abale wanu sisters, alongo anu Kota Kota, kunkhota kota Ntchisi, ku ntchisi as well as Dowa, ndiponso ku Dowa that one thing makes me feel very, very, very happy now. kuti chinthu chimodzi chinkondwetsa kwambiri mbiri ine And masiku proud. ano ndipo ndimachimunyadira Because when I came 1958,

Ndi idali nkhani yanga. That was my song. Ndi idali nyimbo yanga. From Karonga to Nsanje. Kuchokera kwa Karonga mpaka ku Nsanje. Nkhotakota to Mchinji. Kuchokera ku Nkhotakota mpaka ku Mchinji. You know how the story went. Mudziwa mudachitikira nkhani yonseyi. I was arrested. Ine adanigwira. Many of you with me. Wambiri wa inu adatigwirira limodzi. But the people behind

We entered the government. Tidalowa ku Zomba kulamulira. Two years later, 1963. Zaka ziwiri zitapita 1963. Full self government internally. Tidalandila ufulu wene wene wodzilamulira muno mwathu. Then 64 independence. 1964 tidalandila independence.
66

Up. South, Tangata. Uku kumwera uku kudali thangata.
All that finish. Zonse zija zathangata zidatha. As a result, zotsatira zake you my people ina anthu anga from Karonga to Nsanje, kuyambira ku Karonga Kota Kota to Mchinji, Kotakota mpaka ku Mchinji happy. muli mchimwemwe m'manjamo This

ndipo tikukupatsirani zomwe mtsogoleri woyamba wa dziko lino malemu ngwazi dr hastings kamuzu banda adalankhula pamene adayendera anthu m'boma la kasungu pa 12 april mchaka cha 1967

zonsezi Because you listen to me chifukwa inu mdanimvera ine when I said we must be united, pamene ndati ife tendigwirizane we must be loyal, tendikhale odzipereka we must be obedient, tendikhale womvera we must be disciplined tendikhale otsata mwambo between us pakati pathu. among us. mkati mwa ife. There must be no jealous, pasakhale ukumbana kuti uyu ni mchewa no ngoni, uyu ni mngoni no yao, uyu ni myawo no tumbuka, uyu ni mtumbuka no lomwe, uyu ni mlomwe no sena, uyu ni msena no tonga, uyu ni mtonga no nyakusi. uyu ni mnyakyusa We must be just Malawian. koma ife tengokhala Amalawi m'manjamo. That is why we succeeded. nkuona ife tidakhoza kuchita zonsezi Nothing makes me so happy, palibe china chonkondweretsa kwapambana but no matter than that, no matter where I am, Kuti ngakhale n'khale kuti ine. Nsanje, Kati n'ku Nsanje. Chikwawa, Kati n'ku Chikwawa. Mulanje. Kati n'ku Mulanje. Thyolo. Kati n'ku Thyolo. Blantyre, Kati n'ku Blantyre. Zomba, Kati n'ku Zomba. Chiradzulu. Ku Chiradzulu. Kasupe, Kati n'ku Kasupe. Fort Johnston, Kati n'ku Fort. Ntcheu, Kati n'ku Ntcheu. Dedza. Ku Dedza. Lilongwe. Ku Lilongwe.

ndiyetu mmene tateremu tafika pa mtsiriziro pa pologalamu yathu yalero ya tisaiwale ndiye nchikhulupiriro kutitu pologalamu imeneyi mwasangalala nayo kwambiri bwanji tidzakumanenso mpologalamu yotsatira ndimakupatsirani ndine john banda mverani bwino mapologalamu otsatirawa pano pa mbc radio 1

monga tinanenera tsopanotu tikupatsirani gawo lachiwiri la zomwe mtsogoleri woyamba wa dziko lino malemu ngwazi dr hastings kamuzu banda adalankhula

gives you trouble about it. palibe munthu akuvutavutani No one sends the police palibe wina akutumizirani polisi or the chief's messenger kapena mamisinjala a mfumu to arrest you kuti akakugwireni for not planting maize in ridges. kuti poti muchupsera chimanga m'mizere You yourself inu mokha have learned mwaphunzira the importance kukoma kwake of

that if we are to succeed kuti kuti ife tikati tipambane to break the federation pophwanya chitaganya ichi and to get self-government, nupangira ufulu we had to be united. tigwirizane No Chewa, pasakhalanso kumbana kumbana no mchewa Ngoni, kuti uyu ni mngoni no Tonga, kuti uyu ni mtonga no Yao, uyu ni myawo no Lom, uyu ni mlomwe just Malawi. koma tikukhala wa malawi m'manjamo Because of that, chifukwa cha icho we are where we are now. onani apa tafika pano Federation is broken up chitaganya ndidaphwanya and inu we are independent.
ufulu niuzalandirawo But koma

You remember when I came here? Inu- Ni- 1958, 1960, and even 1961, because I was here 1961. inu mkumbukira amene ndabwera kuno 1958 1960 kwa 1961 I said this ndati that self government does not mean loafing, ndati ufulu sutanthauza kuti ife tikhale pa ulova does not mean that money will rain on our heads like manna from heaven. Ndanena kuti sitanthauza kuti ndalama tizikachita pukusa mu mtengo ngati masuku No. yayi.
It means hard work. Funa kuti ife tigwire ntchito ndi mphamvu. Hard work with a hoe. Tigwire ntchito ndi mphamvu ni khasu. Hard work with an axe. Kugwira ntchito ndi mphamvu ni nkhwangwa.
That's what I told you. Izo ndakuwuzani ine.
Don't you remember that? Simkumbukira zimene zija. Right. Well, I'm repeating that now. Ine ndikubwerezanso lero zimenezo. I am happy.
Nakondwera kwambiri.
Most of you.
Kuti vambiri va inu. Have listened to me the past few years. Mwanimvera ine zaka zapita apazi. Look.
over you now. tadzipenya mulili umu tsapano When I came here for the first time in 1958, ntangubwera kuyambayamba kuno ina 58 very few kati pang'onong'ono of our people vanthu vathu were as well dressed as they are now.

malemu ngwazi dr hastings kamuzu banda adalankhula pa msonkhano omwe adachititsa pa 28 novemba mchaka cha 1967 ku dowa

Now in Africa, kuno kwathu ku africa you can't talk about African unity to me. sitinga- simungandiuzeni zakuti africa tigwirizane When there is no unity between Malawi and Tanzania. pamene malawi ndi tanzania saonana iyayi As long as Tanzania keeps Chiume Chirwa, Chisiza, Bwana Usi, Chokani, and trains Malawians on Tanzanian soil against Malawi. Do not talk about African unity to me. ngati tanzania akusunga aba aja adathawa aja chiume chokani chisiza bwana usi chirwa ndiye nonse aja Do not Ndiponso talk about Afro-Asian solidarity to me. kumapitizanso kumatumiza ena kwazembetso kaphunzitsa za nkhondo kumayiko ena asadzabwebwetenso zina zoti african solidarity kwa ine iyayi Let there be solidarity between Malawi and Tanzania before you can preach to me Afro Asian solidarity. pakhale ugwirizano pakati pa malawi ndi tanzania ngati wina afuna kuti andiuze zakuti africa agwirizane I said that there, izi ndanenanso kale and I kukalakasi repeat it here, panonso nkubwereza about Afro Asian summit in Algiers? za msonkhano uja wa ma- mgwirizano wa africa ndi asia ku All right, what is it Algeria. going to be? What is it going to be? kodi ukakhala wotani A sensible discussion, kodi ukakhala msonkhano wokamba za mzeru a forum for discussion, sensible things, gulu loti anthu akakomana nkuyamba kukambirana zopatsana nzeru or just a propaganda forum for somebody. kapena likakhala bwalo longofuna kukweza munthu wina kapena wina wace akaonekereko In June, mwezi wa juni China sent 200 de- delegates. achaina ku msonkhano umene udati uchitike uja adatumiza anthu ambirimbiri Why? 200 Why? kodi chimene chotumizira anthu chiunyinji chonsecho Why should chifukwa? one country have 200 delegates at a conference like Chifukwa cha that? kadziko kamodzi kakatumize anthu 200 ku To, msonkhano to otero control the conference by committee. Kut- kuti akaweru- akakhale ngati iwo aja akulamulira chimsonkhano chonsecho Well, if that is going to be the case in November, ndipo ngati mnovembala msonkhano wachetu ukakhale wokha- wokhala ngati wokomawo China making Algeria conference as propaganda platform for China. kuti achina akakhale ngati kumene koko akakhale ngati olamulira msonkhano wonsewo I do not want to play any part in that. ine sindingachiteko umeneko iyayi If it's going to be just a Chinese propaganda orchestra. umenewo ngati utatero ukakhala msonkhano woti tikamvere achayina Then I have no intention of going there. ndipo ngati uli wotero ine sinkukhumba kupita umeneko yayi Because let me repeat what I said in Tananarive. imani nkubwerezeni izo ndidanena ine ku I tananarive said there uko ndidanena kuti that I have no intention kuti ndilibe cholinga of going to Algeria ko- chopitira ku or algeria anywhere else kaya kulikonse to play a second fiddle. kuti kumeneko kwakwene ndikakhala womba m'manja

kuti ndizakhala ndizikulira nkuomba m'manja nkuimbira m'manja a Chayina akuchita zawo not only that, si zokhazo I have no intention ndilibe cholinga of going there chopitira kumeneko and becoming a part of the audience kuti nkakhale nkhale ongu- ongokhala mmodzi wa anthu for owonererawo the Chinese propaganda Austria Aus- Aus- orchestra. Wandale- hate. wandale za china zimene afuna kukachita kumenekozo China and Chi- others always talk about imperialism, imperialism. achinatu ndi anzawo nthawi zonse amakamba za utsamunda They always talk about imperialism when they think of the West. akamakamba wona amatchula dzina la utsamunda amaganiza za But kumadzulo what about the East?
nanga kodi kuchakummawa kuli bwanji To me, kwa ine Afro-Asian solidarity mgwirizano wa africa ndi asia must not mean hatred of any part of the world. usakhale cholinga cho- chodana ndi dziko mbali iliyonse ya dziko It lapansi lino is true nzoona that in the 19th century, kuti kalekale zaka zapi- zambirimbiri zapitazi imperialism came to Africa from Europe. utsamunda udabwera kwathu kuno ku africa kuchokera The ku British. europe The British, the angerezi French, the afaransa German, ndi the ajeremani Portuguese, and others. ndi aputikizi ndi anzawo But let me tell you, koma taimani nitakuwuzani there was imperialism long before that. utsamunda unalipobe isanafike nthawi imeneyi Zanzibar, ku zanzibar uko Mombasa, ndi ku mombasa

koma utsamunda wace unali ocokera ku Asia uko. Let me repeat what I said at, at Tananarive again Mbwereze izo ndanena ku Tananarive
this morning, mmawa lero pocoka press conference. pa nthawi imene mmakamba ndi anthu I a nkhani said ndanena kuti in the Middle Ages, kalekalero there was imperialism. utsamunda unalipo There was first a man called Genghis Khan. panali munthu wina dzina lake Genghis Khan He conquered the whole of Asia. amene anagonjetsa dziko lonse la Asia Later on, there was another man called Kublai Khan. pambuyo pa uyo nkubweranso wina dzina lace kublai khan He conquered not only the whole of Asia, iye adagonjetsa osati asia but yekha part ya of Europe, koma nkhale mbali ina ya dziko la U- eh, Russia. Europe, ndi ku russia Turkey, ndi ku turkey the whole of the Balkans, ndi mbali zina zakumeneko Poland, ndi ku poland Romania, ndi ku romania and even Hungary. ndiponso nkhale ku hungary anakafikako

Now, chifukwa then- mbwerezenso pa nthawi imeneyo nkuti america kulibe It was where we hear now people talking about friendship with Africa. iyeyo anali kumene kuja kumene tsono tikumva anthu akunenanena zakuti ubwenzi wa africa uno How do I know kwa izo zonsezi nkudziwa bwanji that someone over there now in Peking kuti pali munthu wina ku peking uko is thinking about reviving, reconstructing resuscitating the old empire of Genghis Khan and the old empire of Kublai Khan. How do I know?
akuganiza kuti ayambenso adzutsenso ufumu uja How do I know? adausiya Khan kodi ine ndikudziwa bwanji How do I know? ndikudziwa bwanji People in Peking say they are coming here to help Africans fight imperialism in Mozambique, Rhodesia, South Africa, Angola. anthu a ku pekingi akunena kuti abwera kuno ku africa kudzathandiza kumenya atsamunda ku mozambiki ku rhodesia ku south africa ku angola But right next door there is Hong Kong, koma kokonko konunkhana mfuno kuli- occupied by the British. kuli dziko kumeneko kumene angerezi Next alipo door there is Macau, ndiponso kuli dzina lina macao occupied by the Portuguese. aportugizi ali kumeneko Do you mean to say that those people in Peking love the, love the African in Rhodesia, Mozambique, and Angola, and South Africa better than they love their own fellow Chinese in Hong Kong? kodi nkutheka kuti iwowa achinawa

just a trap msampha usakhala Diwa, msampha diwa. diwa diwa mukulidziwa diwa inu Eh. Eh, kamsampha mukukadziwa kamsampha kotchera mbalame kamsamphatu Eh, yes that is how my mind is working izo ndi mmene ndiwonera ine m'maganizo mwanga well i do not want to detain you long. ndisakuchedwetseni pano All I want you to know that I'm back chimene ndimafuna kuti mudziwe nchakuti ine and ndabwera I was received with great honor. uko there. ndinapita akandilandira ndi manja awiri mwa ulemu Don't let Chiume deceive you. chiume asati akunyengeninso We are not isolated. sikuti ife tili padera iyayi No. iyayi People respect us. anthu akutilemekeza In kwambiri fact, they love us.

Ladies and gentlemen, azimayi ndi azibambo. Once again, I want to thank you all very, very much. Ndili pano kuthokozaninso kwambiri ndithu. For coming here to give me a welcome this afternoon. Chifukwa chobwera kwanu masana a lero kudzandichingamira. You saw me off when I was going away on Monday. Tsiku lija lolemba paja ndimapita mudabweranso kudzandiperekeza. I told you not to worry, ndipo ndidakuwuzani kuti musadandaula that everything will be all right when I go to the other side. kuti zonse uko ndikupitako zonse zikakhala kuti zonse uko ndikupitako zonse zikakhala bwino And everything was all right. ndipo nzoonadi zonse zinali zabwino There are many, many things that I could tell you about Madagascar, nzambirimbiri zimene ndakatha kukuwuzani za ku madagasikar but it's not easy for me to do so. koma sintha kutero iyayi Those of you who are near some of the men who went with me, ena inu amene mulingana ndi amene ndidanka nawo ku ulendoko you'll hear the whole story from some of them. atakuuzeniko ndithu nkhani zonse kuchokera kwa iwowo And Mr. Mlanga, our journalist, will tell you in his own way. bambo mlanga achalembalemba nyuzi aja akuuzaninso zimene akaona All I can say is this

flags everywhere mbendera kachiyani chokondweretsa munsewumo malawi flag everywhere ndipo mbendera zache za malawi kungoziona konsekonse and ndiponso the people there anthu ache wakumenekowo are very much like ourselves sikuti ngosiyana ndi ife kuno iyayi true there are many many people from asia nzoonadi alipo ena ambiripo ochokera kwa amwenye malaysian origin ndi maiko enanso chokera kumene Indonesian dziko lawo. origin, ena achi- achi indonesia Polynesia. ndi ena achi polynesia But there are many, many people who are of African origin. komanso kuli ambirimbiri amene ali ochokera kuno kwathu ku africa True, they are mixed up now. nzoonadi uko kukhala kwache But you can nkosakanikana still see African faces there. makamakanso mukanka uko mukaonanso nkhope zachikuda zachikuno ku And when Africa. they saw us, amene adationa ife they said, Oh, is that Dr. Banda? ankadabwanso ankadabwanso kodi dokota banda anenedwa uja nduyu nanga taonani kuoneka kwacheko ndife siri kusiyana mpang'ono pomwe ya taonani kuoneka kwacheko ngati ife tomwe But not only that, komanso si chokhacho they have tribes there too. kumeneko ali ndi mitundu yawo They have Na- 18 tribes. there. 18 just Khumi- like us. khumi ndi isanu ndi inayi monga mmene takhaliranso kuno And they gana have mitundu a monument of a great high statue ndipo adamanga chimzati chawo chachitali where Malawi flag, pamenepo mbendera yakuno ya ku malawi Malagasy flag were flying side by side yesterday. ndi mbendera ya ku malagasi kumeneko anaziulutsa ndithu zimalingana And that statue is in honor of all the 18 tribes in Madagascar. ndipo icho adachimangacho ncholemekeza mitundu yonse ya ku malagase But not only that, komanso si chokhacho dances, kavinidwe almost the same. ko- nkwathu kuno osasiyana Drums, ng'oma zache expression of the hands and body when they are dancing, the same. pothimbwidzika kugwedezagwedeza thupi munthu chimodzimodzi mmene The same, tichita kuno just the same. osasiyana mpang'ono pomwe The same like you. monga momwe muchitira apa muja But that is not all. koma si zokhazo You know, we call a cow or cattle ng'ombe here. inu mudziwa kuti kuno kwathu kuno ng'ombe timaitcha ng'ombe There aombe, mombe. Eh? Isn't that the same thing? uko wakuti atchire ng'ombe uko amati aombe kapena mombe kodi nanga sili kufanana kalankhulidwe Hey, fire tinene za moto. It's moto even there moto iwonso kwakuti moto moto moto there many many many other words ndipo mmawu ambirimbirinso amene tikufanana so that i was perfectly at home there kotero kuti mmene ndinali uko ndinalibe udzunguyu aya ndinkapeza kuti ndili of kwathunso course we were talking politics zoonadi timakamba za ndale and we did talk politics. ndipo za ndalezo tidakambadi I told the people there Nda- anthu auko ndidawauza that it's no use kuti mm, si kwabwino anybody kuti aliyense telling me kuti adzindiwuza that, ine oh, cooperation or kuti ati- working together before the, between the Africans and the Asians. kuti kaya tizigwira limodzi mogwirizana pakati pa ife aku africa ndi auko ku asia When there is no brotherhood between the Asians themselves, pamene ku asia kokha- kokhako kulibenso kugwirizana nkumvana no kulibe. brotherhood bef- between the Africans themselves. kunonso kwa africa kwathu kuno kulibenso kugwirizana pa- So pakati pa before ife we can tokha talk about Afro-Asian solidarity, choncho tisanaganizire zokamba zakuti africa ndi asia agwirizane let there be solidarity in asia tiyeni tione kaye ku asia kukhale kogwirizana kaye let there be solidarity in africa momwemonso ku africa kuno tione kuti nkogwirizana there is no solidarity in asia now ku asia pamene ndinena pano kulibe kugwirizana india and pakistan are fighting ma india ndi ma pakistan akumenyana But what is India? kodi nanga tikati What is india Pakistan? kapena pakistan Is there indian any difference in blood, color, and flesh between the Pakistani and the Hindus? kodi pali kusiyana kwa makhalidwe kapena achikopa magazi kapena minofu yawo pakati pa No. a india ndi No. ma pakistan No, Palibe. they are the same people, anthu aja ndi amodzi people who call themselves Pakistanis awa aja akudzitcha pakistani aja are Indian by blood and flesh. ndi amwenyenso nawo mkabadwidwe kawo People who call themselves Hindu ajanso akudzitcha mahindu are Indian by blood and flesh. nawonso ndi amwenye chibadwa chawo The only thing that separates them chimene chikukhala ngati chikuwagawanitsana is religion.
nzipembedzo Those who call themselves Pakistanis amene akuzitcha kuti ndi mapakistani awa are Muslim.
ndi achimu- achisilamu Those who achimoslim.
call themselves Indians awa akuzitcha kuti ndi maindian are Hindu by religion. ndi achihindu Well- chipembedzo chawo
as long as that sort of thing takes place in, in asia ndipo ngati chinthu choterechi sichikhala sichichoka ku asia don't talk about afro-asian solidarity wina asatinso abwebwete zakuti africa ndi asia china is agwirizane.
invading india achina pamene pano akuaputa india malaysia uh, indonesia is threatening malaysia indonesia nawonso akuopseza malaysia whereas

who have money. ndi anthu akumidzi amene ali ndalama zokwanira Yes.
Eh. Anthu akumidzi ku Kasungu akuti anthu akumidzi. Chichewa cha ku Kasungu mwajalita njatu mwajalita. yes. You hear that kind of chichewa ku Kasungu.
mudziwe kuti chichewa cha ku Kasungu chimayenda motere Majalidi, majalidi atatu. Kumuchi kwanu nkuti, kumuchi kwanu nkuti. ndi mmene amalankhulira anzanu ku Kasungu Now you know Chikasungu now, don't you? ndati mdziwe ndithu pang'ono mene timalankhulira ku kasungu this country, then called Nyasaland, dziko lino limene masiku amenewo limatchedwa nyasaland was described as one of the poorest countries. The people were poor. The whole country was poor, they said. aliyense amaliganizira kuti mdziko la umphawi kwambiri dziko lonse lino kunali umphawi wa mnanu And it was poor. Nzoona adi umphawi unalipo. But as I've said so many times that I argued that the country was not literally poor, but it had been neglected by those who were ruling it. koma ine ndimanena kawiri kawiri kuti kuyambira masiku amenewo ndimatsutsa kuti kuno sikunali dziko la umphawi koma kuti amene amalamulira kapena kuyendetsa ulamuliro wa dziko lino amalilekerera I admitted that The country had no mineral, no gold, no copper, no kind of mineral at all. ndinavomera ndithu ngakhale masiku amenewo kuti ndi zoona kudziko kuno kulibe migodi kapena zitsime za mafuta But money does not mean mine, copper or silver. Koma ndimanenanso mwatchutchutchu kuti chumatu kapena kuti ndalama si migodi yokhayokha iyayi. Money is the soil, the soil, the soil. Nthaka, nthaka, nthaka, nthaka. Ndimanena poyera ndithu moonanso mtima kuti chuma chili m'nthaka. So I appeal to you, my people, in the north, in the south, in the center.
Nde sinakunamizani iyayi nakupemphani inu anthu anga ku mpoto, pakati ndi kuno kummwera. to work hard in the field and anywhere else where you are working. kuti limbikirani ntchito makamaka mminda ngakhalenso kwina kulikonse kumene mmagwira ntchito. And you, my people. Ndiye inu anthu anga. in the north, kumpoto, in the south, pakati, in the center, ndi kuno kumwera. listened to your Kamuzu. Munandimvetsetsa ine Kamuzu wanu. You began to work very, very, very hard Munayamba kugwira ntchito ija molimbikira in the fields kuminda and elsewhere. where, ngakhale kulikonse kumene mmagwira ntchito as a result of your hard work in the field and elsewhere, zotsatira zake pa ntchito zimene mmagwira molimbikira izi this country dziko lino is no longer poor. si la umphawinso eyayi No one calls Malawi the poorest country in Africa any longer.
Palibe munthu wa maganizo ake mwachilungamo amene anganene kuti kuno ku Malawi nde dziko lotsalira pambuyo kwenikweni umphawi muno mu Africa. No one. Palibe wina aliyense angaganize zimenezi.
Because the country is prosperous.
Chifukwa dziko lino pa nkhani ya chuma iyi lili pabwino. Though it has no minerals of any kind. ngakhale tilibe migodi ina iliyonse.
I repeat what I have said elsewhere.
ndibwerezenso nkhaniyi imene ndimakamba madera ena those people who were governing this country in the old colonial days kuti anthu amene amalamulira dziko lino masiku aja ya atsamunda as governor monga ngati bwana mkubwa chief secretary mlembi wamkulu wa boma financial secretary amene amayang'anira ndalama provincial commissioner, amene amayang'anira mzigawo za dziko lino district commissioner, ngakhale DC amene when they get a chance to come back here now, akapeza mpata wodzayendanso kuno ku Malawi masiku ano are amazed, amadabwa kwambiri literally amazed kuzizwa kwabasi at the way the country has developed. akaona dziko lino mmene latukukira I've mentioned Sir Glyn Jones and Henry Phillips more than once. ndimakutchulirani inu kawirikawiri sir green jones komanso sir henry phillips Uh, Hill John came here as chief secretary, but he was made the governor here. sir green jones pobwerabwera kuno anayamba kukhala mlembi wamkulu Henry koma Phillips. anakwezedwa pamwamba nkukhala governor Henry Phillips was a district commissioner at Karonga at first, but was transferred to Zomba as chief secretary Sir Henry Phillips poyambayamba anali DC ku Karonga koma anakwezedwa pamwamba nkudzakhala mlembi wamkulu ku Zomba. They have been here. Abwera kuno kangapo about say, two, three years ago they were here, monga zaka ziwiri kapena zitatu zapitazo one after the other.
anatsatizana kubwera kwake. And they say, oh, this is not the same country kudabwa kuti ino si Malawi yomwe ija iyayi so highly developed and so much prosperous chitukuko chake osakhulupiriranso ndiponso kukwera kwake ngati si ku Nyasaland konkuno how is this how have you done it how have you changed inu bwana tatiuzani kodi zonsezi mukuzitha bwanji So I say to them, uh, appeal to my people to work hard everywhere, in the field and elsewhere. ine ndimawuza kuti nzosavuta atuya ine ndimangowapempha anthu anga kuti gwirani ntchito kwambiri molimbika m'minda And the people have listened to their Kamuzu when he has appealed to them for hard work. ndiye mwa mwayiwo anthu anga amamvetsetsa kwambiri ndikapempha kuti gwirani ntchito molimbikira They say, but you have done wonders. It's not the same country that we left.
iwo amavomereza ndithu kuti kumbukirani kupanga subscribe to our youtube channel malawi news daily updates kuti nkhani zochitika ku malawi zisamakuphonyeni inuyo muzikhala munthu woyambirira kumva kamene akuonera nkhani zimenezi